Over the previous week, week yomwe yangotha dzuloyi, munachitika nkhani zochuluka zedi, koma imodzi mwa nkhani zomwe zinavuta inali yokhudzana ndi Alfred Gangata komanso kampani yake ya Masters Security ndi bungwe lija la mra lotolera misonkho kuti bizinesi zikuoneka ngati yavutapo pakati pa mamulumuzana amenewa. Kutsatira kulephereka kumeneko, kwabweratu kagulu ka achinyamata komwe kalemba kalata akuti tikufuna tingonena kuti no! Zomwe mukuwapanga a Gangata nkhanza zimenezozo mumva nafe kuning'ina ngati zizikhala choncho sitilola zonena kuti inuyo mukhomelere mnyamata tikutitu pansi panyeka kumafunsabe kuti no! Gulu limenelinso nde liti ili? Eh zukuyenda motani taifotokozani bwino bwino ndifukwakedi tikufuna tiifotokoze motere kunena kuti week yathatu kunachitika nkhani yokhudzana ndi Alfred Gangata ok Alfred Gangata ali ndi company yomwe imatchedwa kuti no masters security services yomwe ndi company ya azilonda amapita kumakapereka zitetezo mmalo osiyanasiyana mma company osiyanasiyana Now, bungwe la mra lotolera misonkho kuno ku Malawi linapezeka kunena kuti linapereka contract kwa Alfred Gangata ku kampani imeneyi ya Masters Security kuti adzikatetezera ma ofesi awo ena ndi ena a bungwe limenelili. Kutsatiratu contract imeneyi kuperekedwa kwa a Gangata, kunapezeka zonena kuti kunatuluka anthu osiyanasiyana kuyankhulapo kunena kuti, Apereka contract imeneyi chifukwa chonena kuti munthuyo amagwira ntchito m'boma ndipo yaperekedwa mwachinyengo. Tikufuna zionekedwe bwinobwino. Anachulukira anali aja a bungwe la HRDC, bungwe lomwe limanena kuti limamenyera maufulu a Amalawi ngakhalebe ife sitinaonepotu ufulu wake ndi utino omwe amamenyerawo. Ayi anthu amenewatu anakankha nkhaniyi mpakana pressure kukafika ku mra kupangitsatu mkulu wa mra yemwe ndi Felix Tambulasi kuti no angopanga chiganizo chokhasula contract imeneyi kuti no sawapatsanso a Gangata ndi company yawo ya Masters Security contract imeneyiyi. Zifukwa zake anangoti sitikuuzani zifukwa zake mungodziwa ziti zimenezo. Izitu zinapangitsa anthu osiyanasiyana kudandaula kunena kuti ah inu mukuti simuwapatsa awawa a Masters Security pa zifukwa zotani malinga ndi kunena kuti company yakhala ikugwira ntchitotu kwa zaka 15. Mwina mukananena kuti siikukwanitsa kugwira ntchito inalinso nkhani ina koma anthuwa akhala akugwira ntchito bwinobwino. zukhala motani mumvela ku hrdc ndamene no kwabwela no gulu limeneli lomwe likutchedwa kuti no concerned malawi youth kutanthauzilatu pa chichewa kumanena kuti achinyamata okhudzidwa aku malawi kaya nde limeneliso ndiliti ka magulutu kumangotulukilatu kuti eeh ayi nde akutitu iwo abwela ndi chibaluwa Chibaluwa chimene muziona pa screen panupo. Ndetu chomwe tipanga apa ndikuwerenga title yo kenako tiwerenganso ma paragraph awiri okha omwe tikuona kuti no akhoma zenizenizo ya title yo akuti Press statement by the youth movement on the treatment of Mr Gangata and Masters Security akutitu ife tikufunano kuyankhulano tsopano kuyankhula kuchoka ku movement imeneyi ya achinyamata makamakatu za mmene apangirano treat a Mr Gangata komanso Masters Security. Ndetu apa tithamange kupita pa paragraph number 4 pamenepo akuti Being a government official does not mean an individual should be punished or denied fair economic opportunities, likewise it does not guarantee automatic access to government contracts. What must prevail is fairness, merit and adherence to established laws and procedures. Akunena kuti kukhalano munthu ogwira ntchito m'boma wamkulunso ngati uyo sizitanthauza kunena kuti munthuyo nde kutino basi azilangidwa ndikumapezeka zonena kutino akulandidwa mwayi osiyanasiyana kutino okhudzana ndi zachuma ngati akufuna kupanga zachuma kaya ndi ma business ndi zina zoterozo. Komaso kukhalaso ndekuti iweyo munthu ogwira ntchito m'boma wamkulu sizitanthauza zonena kuti ndekuti automatic ndekuti iweyo ukuyenerano uzingolandira ma contract onse aboma. Chomwe tikufuna apa ndichonena kuti. pazingokhala nde kuti no chilungamo pazikhala chulungamo popereka ma contract amenewa padzikhalanso nde kuti kuyang'ana kuthekera kwa munthuyo kuti kodi no ali nkuthekera kuti akakwanitse kugwira ntchito imeneyo ali ndi maumboni oti angakakwanitse komanso nde kuti kutsatira ndondomeko zonse zomwe zinaikidwa komanso malamulo onse omwe anaikidwa popereka ma contract amenewawa kuti adziperekedwa pa chione osati no chifukwa chonena kuti kukondera kapena zina zake ayi kuchoka pamenepo tithamange ndikupita paragraph yomaliza yomwe ikuti as youths we refuse to remain silent while one of our own is unfairly targeted We are closely monitoring the conduct of public officials and institutions and we are prepared to engage the public through appropriate legal and democratic channels if these injustices continue. Akunena kuti ngati achinyamata tsopano tikufuna onena chani? Takanatu ifeyo kukhala chete. Pamene mmodzi mwa ifeyo, mwa ifeyo wachinyamata, wathu, wathu akupezeka zoti akupangidwa target mosakhala bwino, moyipa, basi kumampanga target. Nde mudziwe izi kunena kuti ifeyo ndotitu tiku, tikuwunika bwino bwinotu, maso athu akumawona bwino bwino, kutsatira bwino bwino mmeneno anthu ogwira ntchito m'boma ena ake akugwirira ntchito zawo, mu ma department ena ake aboma, ndipo ifeyo tili ready kunena kuti Tikati tikatute guluno tsopano, kugwiritsa ntchito njira zoyenerera zovomerezeka ndi malamulo komanso zomwe democracy imavomera, kuti no, ngati izizi ziziko zipitilire izi zachinyengo izi mm zopanda chilungamo izi zipitilire, kuti no tipang tipange no ma action pamenepo, tinyeketse pansi pa kuti panyeke zenizeni. ya hayi muli zambiri tu m'menemo mwina tingopanganso touch. Akuti our message is clear leave masters security alone respect due process protect youth entrepreneurship akuti uthenga wathu ndi wa simple ndi wonena kuti muisiye masters security musalimbane nayo ndiye kuti pamenepo tikufunanso mulemekeze ndondomeko zonse zomwe zog- zimagwiritsidwa ntchito popereka ma contract kapena ah, ntchito kwa, kwa, kwa anthu komanso tikufuna zonena kuti no pakhale kuteteza ah, achinyamata omweno akupanga ma business osiyanasiyana ofuna kutukula dziko lino now mukuona tangotolatola apo ndi apo pa ndi apo koma kalata iyi ine poyamba pamene mmayiona mmati kodi awanso ati chani awa koma ili ndi mfundo zabwino kwambiri nde ndingokambabe ine summary kalata yonse kunena kuti akutitu iwowa ngati achinyamata omweno ali okhudzidwa kunoko ku Malawi ndizoti akuona kuti no Mr Gangata zimene zawachitikira sizinakhale bwino za nkhani ya contract izi sizinali zabwino zimenezizi Ndipo iwowa akufuna kunena kuti ngati Mr Gangata ndi munthu amene wathandizira ndi kampani yakeyi kulemba ntchito anthu, wakhala akusapota mipira kampani imeneyi komanso ndekuti yakhala ikupanga zinthu zina ndi zina zabwino kuthandizira kuti no chuma cha dziko lino chipite patsogolo now kampani ija ikupezeka zonena kuti no uh, kulandira contract kukhasulidwa chani mosakhala bwino for anthu ena ake akupezeka zoti basi angopanga ah, zawo zawo kumeneko kaya zachinyengo kaya zakhala motani komano sizinayende bwino pamene papa polingaliratu kunena kuti no kampaniyo yakhala ikugwira ntchito kwa zaka ndithu zomafika 15 ukadaulo ali nawo apapa sizinakhale bwino now maparagrafu ena ndadzatafotokoza za nkhani yakeyo Komano kodi achinyamata amenewa pa zomwe ayankhulazi tingatolepo zotani? Honestly achinyamatawa akuyankhula zoona and inenso ndikugwirizana nawo kunena kuti munthu ponena kuti iweyo umagwira ntchito m'boma sizikutanthauza zonena kuti nde kuti no sungalandire ntchito ngati uli ndi ma business kapena uli ndi ma company nzotheka munthu ukhoza kulandira ntchito imeneyo Komano osati mokonderedwa ayi. Utsatire ndondomeko ina iliyonse mmene zimayenera kukhalira. Ndondomekoyo ndi imene ingakupange qualify kuti iweyo kodi ndiwe woyenera ulandire ntchito imeneyo kapena ayi. Ukapangidwa qualified, pasakhale ena ake omabwera kumano kuti iyayi ngwandale, aa, company ijatu muli anthu m'menemuja, amagwira ntchito mmene mujamu alonda chani amenewowo ndiona kuti amafunanso ndekuti azilipilidwa ndekuti alipilidwe kampani kuyenera izipanga ma profit izigwira ntchito ikakhala opanda ntchito ndekuti tiwaene poti kampani ifa ikafa ntchito zafa ndeno tisiye za ndale zokoko tiziyang'ananso ndekuti no mabanja anthu amene akugwira ntchito mmene muja ngati munthuyo kampani yake siyoyenelera yakanika kukwanitsa zimene amapanga ndiye basitu zilephereke mmene zimayenera kukhalira. Ndondomekoyo izikhala yoweruza ndiyoyo osati anthu ena ake. Ndi zomwe akuyankhula achinyamatawa ndi zoona and sanayime mbali, sanatenge mbali, ayima pakatikati kunena kuti no tingofuna chilungamo chizingoyenda basi. Ndondomekozi zizitsatidwa bwinobwino popereka ntchitozi osati kumayamvera zimene ena ake akuyankhula kumeneko nde ndikulakwitsa ali ma points abwino kwambiri well done for that akutitu.